Сэ сицӏэ Гугъэж Мурат. Германием Нюрнберг щэпсэу. Америкэм щыщ Кӏэтакъуей Батыр къытӏупщыгъэ адыгэ макъэ къыснэсыгъ. Си бзэр, си гуапэ сырэгущыӏэ. Италием нэрэс адыгабзэ, щэрэмыгъуащ дунаем синыдэлъфыбзэ. Сэ си цӏэр Джармэкъо Сусан. Италием Рим сыщэпсэу. Германием щыщ Гугъэж Мурат адыгэ макъэ къызнэсыгъ.

дгъэлъэщыжт. Сэри бзэм и макъыр Къэбэрдейм нызогъэс. Ныдэлъхубзэр гъащӏэм хэдгъэкӏуэсыкӏынукъым.
Сэ си цӏэр Нэщӏэпыджэ Замирэщ, Къэбэрдейм сыщопсэу. Эмиратым щыщ Чэтауэ Марван и адыгэ макъыр си деж къэсащ. Адыгэбзэр си псэм и зы ӏыхьэщ. Ар фӏыуэ солъагъу. Сфӏэфӏу сропсалъэ, куэд щӏауи сролажьэ. Канадэм нырес си адыгэбзэр, иремыкӏуэд си анэдэлъхубзэр. Сэ си цӏэр Стащ Орхьан, Канадэм Ватерлоо сыщэпсэуэ, Къэбэртаим щыщ Нэщӏэпыдж Замирэ адыгэ макъэу къигъэӏугъэр къысӏэкӏыхьагъ. Сыкъызэрэхъуи адыгабзэм срэгущаӏэ, си анэбзэр пэсщӏын щыӏэп. Иорданием си адыгабзэ.

Си хабзэм и бзэ, си адыгагъэм и бзэ, си псэ, си гум и бзэ. Нэрэс си адыгабзэр Австрие. Адыгабзэр тхъумэн фай. Бзэ имыӏэм лъэпкъ иӏэп, къаӏо адыгэхэр. Сэ си цӏэр Къардан Тамэс, илъэс куэд хъуауэ Австрие къэралым сыщопсэу, Линз къалэм. Иорданым щыщ Хьэп Инал къысхуиутӏыпща адыгабзэр, адыгэ макъыр си дей нэс къэсащ.

къэзыгъэпсэу.
Сыкъызыхъугъэм щегъэжьауэ ныдэлъфыбзэм срэмыплъэу срэгущаӏэ. Мы макъыр ди Чехием сэракъым, адыгабзэр орэпсэу. Сэ си цӏэр Темыр Муратщ, Прага, Чехие сыщопсэу. Москва къриутӏыпщауэ си шыпхъу Кукана Белла и псалъэмакъыр си дей къэсащи, адыгэбзэр си анэдэлъхубзэщ, си псэм и купсэщ. Ирепсо адэкӏи си адыгэбзэр, иремыкӏуэд иребзэрабзэр. Адэкӏэ Голландием соутӏыпщ мы псалъэмакъыр.
Сэ си цӏэр Щывлакъуэ Зафэрщ. Голландием и Амстердам къалэм сыщопсэу. Темыр Мурат, Чек къэралыгъуэм къыщригъэхьа адыгэ макъыр къысӏэрыхьащ. Си бзэр куэду фӏыуэ солъагъу, сропсалъэ, сфӏэкӏуэдӏым. Адыгэбзэр нрес Черкесск, щремыкӏуэд мы дунейм си анэдэлъхубзэр.
Сэ си цӏэр Акъдинэщ, Щэрджэс къалэм сыщыщ. Голландием щыпсэу Щывлакъуэ Зафер и адыгэ макъыр къызнэӏэсащ. Адыгэбзэм сролъапӏэ, адыгэбзэм сропсалъэ, Адыгэбзэм сролажьэ. Адыгэбзэр нрес Сирием, щремыкӏуэд дунейм си анэдэлъхубзэр.
Сирием ис адыгэхэм я цӏэкӏэ сэлам хуабэ къыфхузогъэхь. Сэ си цӏэр Къэбэрдей Аднанс, Сирием Щам сыщопсэу, Чэрджэсым щыпсэу Акъ Динэ адыгэ макъ къытхуригъэхьар мис къыднэсащ. Дэ ди адыгэбзэр. Илъэс минихым ехъу тхъумащ. Дэри дыкъэтхъумэнщ Тхьэм жиӏэм. Мис Англием адыгэ макъыр нрес. Сэ си цӏэр Таисэщ, Ныбэжьхэ сащыщ. Лондон сыщопсэу. Сызэрыпсалъэри, сызэрылажьэри адыгэбзэщ, си псэм хэлъыр адыгэбзэщ. Адыгэ псори апхуэдэу щытын хуейуэ къысолъытэ. Си деж къэсащ Сирием щыпсэу Къэбэрдей Аднан и макъыр. Сэ си макъыр Санкт-Петербург нрес, адыгэбзэ дахэр иужькӏи мыкӏуэдыжу куэдрэ Тхьэм щригъэӏэ. Сэ си цӏэр Чич София, къалэм Санкт-Петербург сыщопсэу. Англием щыщ Ныбэжь Таисэ

Сэ си цӏэр Хьэбыжбек Нихьал, Швеция, Стокгольм сыщопсэу. Санкт-Петербург щыщу Чыча София и адыгэ макъыр къызнэсащ. Сэ си адыгэбзэр сымыгъэкӏуэду сыропсалъэ. Си адыгэбзэр си гум и бзэ, тэнэ сыкӏуэми си гъусэу макӏуэ. Нрес адыгэбзэр Финланд, иремыкӏуасэ дунейм анэдэлъхубзэр.
Сэ си цӏэр Джамборэ Умар. Финляндием сыщопсэу. Хелсинки сыдэс. Швецием Хьэбыжбек Нихьал адыгэ макъыу къригъэхьар къызнэсащ. Сэ сыадыгэщ, адыгэбзэр сощӏэ, адыгэбзэкӏэ сопсалъэ, адыгэбзэр согъэлъапӏэ. Эстонием нрес Сэ си адыгэбзэр дуней псом щремыкӏуэд, дуней псор кърегъэнэху си адыгэбзэр, си анэдэлъхубзэр. Си цӏэ Артурщ, си унэцӏэ Фэгъазищ, Эстонием сыдэсщ, мы къалэ дахэ Таллин сыщопсэу. Къэбэрдей сыкъыщалъхуащ, адыгэбзэкӏэ сопсалъэ. Аращи, адыгэ макъ Финляндием Умар къысхуригъэхьащ. Си анэдэлъхубзэщ, анэдэлъхубзэ щыгъупщаӏым. Аращи, адыгэбзэ тщыгъупщу щытым, мы дуней псом дыкӏуэдыжынущ. Щыгъаупщэ. Аращи, мы эстафетэ адыгэ макъэ ӏэкӏэ Францием изогъэхь. Узыншэу фыщытхэ, Алыхьым куэдрэ мы дуней псом фытригъэт.
Сэ си цӏэр Лу Иринэщ, Францием, Париж сыщопсэу. Эстонием дэс Тхьэгъэзит Артур и джэ макъыр къысӏэрыхьащ. Си бзэр зэрысщӏэм сигу хегъахъуэ, сызэрыадыгэм сыропагэ. Норвегием нырес си адыгэбзэр, иремыкӏуэд мы дунейм си анэдэлъхубзэр. Си цӏэр Абазэ Рузанэщ, Норвегием Конгсвингер сыщопсэу. Францием щыпсэу Лу Иринэ и макъыр си деж къэсащ. Си адэ-анэм сагъэщӏа адыгэбзэр згъэкӏуэдакъым, си бынхэми езгъэщӏэнущ. Японием нрырес си бзэр, щремыкӏуэд дунейм си анэдэлъхубзэр. Сэ Пэрэныкъуэ Марет